ati posafuna kupereka mphamvu zawo ku makhonsolo ponena kuti izi zikukhudza ndondomeko yopereka mphamvu ku anthu a banda ayankhula izi lachitatu sabata ino mu mzinda wa lilongwe pomwe amakhazikitsa ndondomeko yachiwiri yopereka mphamvu ku anthu austin katunga ali ndi lipoti Boma kudzera ku nduna yoona maboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe, lachitatu sabata ino lakhazikitsa ndondomeko yachiwiri ya ntchito yopereka mphamvu ku anthu yotchedwa National Decentralization Policy pa chingerezi mu mzinda wa Lilongwe. Ndondomekoyi yalowa m'malo mwa ndondomeko ya mphamvu ku anthu yomwe dziko lino lakhala likugwiritsa ntchito kuyambira mchaka cha 1998. Poyankhula pa mwambowu, nduna yoona maboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe, a Richard Chimwendo Banda, ati kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi kuthandizira kwambiri pa ntchito yokwaniritsa mulozo wa chitukuko cha dziko lino wa Malawi 2063. Apa a Banda anatengeraponso mwayi podzudzula nthambi komanso maunduna ena a boma omwe ati sakufuna kupereka mphamvu zawo ku makhonsolo ponena kuti akubwezetsa m'mbuyo ntchito yopereka mphamvu ku anthu. Dongosolo ili likunena kuti. boma litumize anthu onse ofunika ndi luso lawo akakhale ku midzi ku makhonsolo akagwire ntchito zawo mokhulupirika modzipereka nkutero akakwanitsa kuchita mapulani apamwamba ndi kuwakwaniritsa mapulaniwo ndekuti ndalama zimene zizibwera ku midziko zizikagwira ntchito mopanda vuto poyankhulanso pa mwambowu modzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe la usaid a michael rossman

zomwe ndikulimbikitsa anthu kutenga gawo pa zochitika, kupereka mphamvu za ndale ku anthu, kuonetsetsa kuti chuma chikupangidwa kudzera m'makhonsolo, ndiponso kuti ntchito ya zomangamanga ikupita patsogolo. Koma kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi kukutanthauza chani, ndipo makhonsolo achitapo chani pofuna kuti mulozowu ukhale wopindulira dziko lino? A Hudson Kuphanga ndi bwanamkubwa wa boma la Thyolo. Chimene chingathandize nchakuti mphamvu ku anthu ikupereka mphamvu kwa anthu akumidzi. Anthu akumidzi azionetsetsano kuti zimene akupanga zija akuzidziwa ngati pa nkhani ya uchembere wabwino. Munthu wakumudzi ayenera kudziwa chimene ayenera kuchita ngati mkazi wake ali woyembekezera. Mwambowu unagona pa mutu woti Mphamvu ku Anthu, Pofikira Masomphenya a Malawi 2063. kuchokera mu mzinda wa Lilongwe malo mwa Mzati ndine Austin Katunga.
wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma dr janet banda walimbikitsa ogwira ntchito zamagetsi kuti azigwira ntchito mogwirizana pofuna kuthandizana pofunanso kuthandiza anthu kufikiridwa ndi magetsiwa mokwanira. Dr Banda omwenso ndi mkulu wa nthambi yolondoloza masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino, Presidential Delivery Unit, alankhula izi lachitatu sabata ino mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano otchedwa Power Sector Pre-Lab omwe umasonkhanitsa akuluakulu ochokera ku Escom, Egenco, Mera komanso ku unduna wa zamphamvu za magetsi. zambiri mulipoti ili la mary wasi lomwe akuwerenga ndi john makondetsa dr janet banda omwe ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma komanso wamkulu ku nthambi ya boma yotchedwa presidential delivery unit pdu ayankhula izi lachitatu sabata ino mu mzinda wa lilongwe pomwe ati mkumanowu ndi wofunika kuonesesa kuti anthu ku nthambi zonse zokhuza magesi akugwira bwanji ntchito mogwirizana pofuna kuthandiza anthu kuti azifikiridwa ndi magesi mokwanira Pa mkumanowu panafika akuluakulu kuchokera ku mabungwe omwe amaona komanso kupanga mphamvu za magesi monga a escom, mera, egenco komanso akuluakulu a ku unduna wa za mphamvu za magesi ndipo Dr Banda ati ali ndi chiyembekezo ponena kuti onsewa ndi akaswiri Kotero akafotokoza mavuto omwe alipo mu malo ogwirira ntchito zawo ku nthambi ya PDU, nthambi iyi iwona momwe ingathanirane ndi mavutowa mothandizana ndi eni akewa ndi cholinga chofuna kukonzanso zinthu kuti ziziyenda bwino. Mkumano takumana panowu tikuyang'ana zina kumbali yomweyi ya mage, ya mphamvu za magesi tikuyang'ana kuti kodi magesi akupangidwa generate bwanji akufika bwanji kwa anthu komanso tikuyang'ananso kuti onse amene ali mu sector imeneyi akugwira ntchito bwanji mogwirizana kuti zonse ziziyenda bwinobwino anthu kumalawi kuno magesi azafikira mokwanira Poyankhulapo, mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira za magesi ku unduna wa zamphamvu, a Miliyoni Mafuta, ati pali vuto la kusowa kwa ndalama zothandizira popanga magesi, zomwe zikupangisa kuti usiwa wokhuza magesi uzipitirira m'dziko muno. Iwo ati Zimakhala zovuta kamba kuti amadalira anthu omwe si aboma kapena kuti anthu a pulaiveti omwe amathandizira kupeza mphamvu zoonjezera omwe ati amafuna ndalama. Iwo atinso akanakonda kuti pakanakhala mphamvu zokwanira kuchokera ku bungwe lopanga magesi la Egenco lomwe limapanga magesi osadalira a pulaiveti ponena kuti zofuna za dziko lino podalira magesi ndi zambiri.
mwina mundilole ndinene kuti usiwawo ulipobe chifukwa zofuna zathu ndi zambirimbiri um, komano vuto lambiri limene lakhalapo ndi lakuti uh, mwina ndalama zimene uh, tingazipeze kuti tiyike ku um, mbali yoti tizipangira generate magetsi Uh, mwina mbali imeneyo ndi imene tikukhala ngati tikuchepekedwera pang'ono mkumanowu omwe unayamba lachitatu sabata ino ukuyembekezeka kufika kumapeto lachinayi pa 3 oktoba chaka chomwe chino
mneneri wa chipani cha utm felix njawala apempha adindo a zipani zosiyanasiyana mdziko muno kuti achepetse kuyankhula mawu olimbikitsa ziwawa kwa otsatira zipani zawo. A Njawala ayankhula izi kutsatira mchitidwe olimbikitsa ziwawa komanso kusalana pa ndale omwe zipani zina zikumachita pa misonkhano yawo ya ndale. John Makondetsa ali ndi lipoti. Poyankhula ndi Mzati, a Njawala ati chipani cha utm chimalimbikitsa umodzi komanso mtendere pakati pa anthu m'dziko muno potsatira mfundo zomwe mtsogoleri wa chipanichi malemu Dr Saulos Chilima amalimbikitsira umodzi m'dziko muno. Iwo ati chipani cha utm chimadzudzula mdindo wake ngati sanayankhule bwino pa msonkhano potengera momwe mtsogoleri wa chipanichi amachitira kamba kuti ndale za ziwawa si zabwino ndipo zimawononga njawala wapempha achinyamata otsatira chipani cha utm kuti asatenge nawo gawo pa mchitidwe wa ziwawa mu ndale koma apitirize kukhala okonda bata ndi mtendere Um, mmene chipani chathu chilili ngati chipani cha utm ndi chipani chimene chili ndi mfundo zake and aliyense amene amayankhula amayenera kutsatira mfundo zimenezo ngati wina wapatuka pa mfundo zathu timamuyankhula kumbali kuti amve koma ngati zili zofunika kuti timuyankhule pagulu pompo timachita choncho chifukwa zimenezi mtsogoleri wathu uh, malemu dr chilima anatiphunzitsa amayankhula pompo kudzudzula ngati payankhulidwa zina zosayenera so zimene zijazo ndi mfundo za mchipanimo sikuti zimangochitika koma ndi zimene zinadzalika mchipanimo chachiwiri nchonena kuti nthawi zambiri zoyankhulidwa pa gulu zija muzidera nazo nkhawa koma musadera nazo nkhawa kwambiri zoopsa kwambiri nzimene anthu amakayankhula ndi anthu kumbali ziwawa zonse zimene zimachitika zimakhala kuti alipo wina amene wayankhulirapo alipo wina mwina wawauza kuti apange ziwawa zimenezo so nkhani yayikulu pambali poti tikudera nkhawa ndi zoyankhula zapagulu tizida nkhawa kwambiri ndi zoopsa zimene anthu amachita kuseri zimene ife sitimaziona timangoona zotsatira zake tikamalangiza anthu tilangize awa oyankhula pagulu komanso awa amene amapanga zinthu mwanseri amene onse akuyenera ku- kulangizidwa nkuuzidwa kuti mchitidwe woyipa umaononga dziko chipani cha utm chikuyembekezeka kuchititsa msonkhano wake wa ndale la mulungu likudzali pa bwalo la ngadziwe mboma la mwanza ndipo padakali pano zokonzekera zonse za msonkhanowu zili mchimake m'malo mwa mzati kuno ku lilongwe ndine john makondetsa
akatswiri pa ndale ati sakukhulupirira kuti mdziko muno muli chipani cha ndale chomwe chidzakwanitse kupambana pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino popanda kulowa mu mgwirizano wa zipani zina akatswiriwa latimu matenje ndi francis liyati anena izi pomwe mtsogoleri watsopano wa chipani cha united democratic front atupele muluzi anena kuti chipanichi sichidzalowa mu mgwirizano ndi zipani zina za ndale pa chisankho cha mchaka cha mawa francis 7 walemba lipoti ili kutsatira msonkhano waukulu osankha atsogoleri oyendetsa chipani cha udf omwe unachitika mu mzinda wa blantyre nthumwi zinasankha dr atupele muluzi kukhala mtsogoleri wotsogolera chipanichi Polankhula Atupele Muluzi anati mu zisankho za mchaka cha mawa sakuzapanga mgwirizano ndi chipani chilichonse ponena kuti chipani chawo chili ndi kuthekera kozatenga boma. Koma polankhulapo kaswiri pa nkhani zosiyanasiyana Francis Liyati wati mfundo yomwe wanena mtsogoleri wa chipani cha udf ndilovuta kulikwanilisa potengera ndondomeko yoyendesera zisankho ya 50 plus 1. Omwe ineyo ngati m'modzi wa a Malawi malo omwe amakhala osiyanasiyana ndinganene kuti mwina izi nzokayikitsa ngati zingachitike mmene zilimu inu mukudziwa kuti malinga ndi malamulo achisankho aja 50 plus 1 pakufunikira ndithu kupanga migwirizano ndipo ndicho mchingereza akumanena kuti alliance inevitable chifukwa choti padakali pano palibe chipani chimene chingakwere pachulu chinena kuti pachokha chiyipambane kumasa Pogwirizana ndi zomwe Liyati wanena, katswiri pa nkhani zosiyanasiyana Latimu Matenje wati zipani zikuyenera kumabweretsa mfundo za migwirizano yawo poyera kwa anthu omwe akuzitsatira pofuna kupewa mikangano ndi kuponderezana pa migwirizanoyi. Ndikutheka kuti udf idzafune kuyima pa yokha ndi zokayikitsa makamaka tikamatengera 50 plus 1 komanso ngakhale kunakhala kuti 50 plus 1 iyo palibe ndi zokayikitsabe ah, kunena kuti akhoza kukhala paokha komanso ndi kukhala kuti ndi main contender wa zisankho zimenezi ndi zokayikitsa kwambiri Zina mwa zipani zomwe zinati zizayima zokha ndi monga Peoples Development, PDP, mwa zina. M'malo mwa Nzati kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Francis Seveni.
Akatswiri pa ndale ati kugwirira ntchito limodzi pa ntchito zachitukuko komanso zaumoyo pakati pa atsogoleri a ndale ati kungathandize nzika za dziko lino kupindula kudzera mu ukadaulo omwe atsogoleriwa amagawana izi ndi malingana ndi akatswiri pa ndale a george phiri yemwenso wati boma likuyenera kukumana ndi magulu osiyanasiyana komanso kuyika chidwi pa ntchito monga zaulimi maphunziro komanso zaumoyo kudzera mu kafukufuku ozama zomwe zingathandize kuti ntchitozi zipite patsogolo sharon manyozo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi pauline patel mawu ake katswiri pa nkhani za ndale a george phiri ati atsogoleri akuyenera kugwira ntchito limodzi komanso kuyikapo chidwi maka pa nkhani zofunikira monga za zakudya maphunziro mwa zina posatengera kusiyana zipani kamba koti iwowo akuyang'anira miyoyo ya mzika za dziko lino apa iye wati nthambi zosiyanasiyana za boma komanso zipani zotsutsa boma zikuyenera kugwira ntchito limodzi ndipo boma likuyenera kuyika ndalama mu maunduna osiyanasiyana pofuna kuthana ndi mavuto omwe amadza kamba koti maundunawa amalephera kugwira ntchito moyenera kamba kakuchepa kwa ndalama apa iye watinso atsogoleriwa akuyenera kumakumana ndi kukambirana nkhani za zachitukuko osati nkhani za ndale zokha Umodzi ndi wofunikira kwambiri pena paliponse. Makamaka pa nkhani ya chitukuko mukunenayo, umodzi ngwofunikira kwambiri chifukwa chitukuko sichigwirika ndi munthu mmodzi. Pothirirapo ndemanga, katswiri pa nkhani za ndale a Humphreys Mvula ati ndi kofunika kuti atsogoleri adzikumana ndi kugwira ntchito limodzi pa nkhani zokhudza kuthetsa mavuto a njala kamba kakuti ndi udindo wa aliyense kuthetsa mavuto a njala. Iye watinso Ngakhale dziko lino likuchilimika pothetsa mavuto monga njala, koma ngati atsogoleri akuyenera kukhazikitsa ulimi woti anthu atha kumalima kangapo pa chaka osati miyezi itatu yokha ndi kuyembekezera kukolola zambiri. Tikhoza kukhala opanda njala tikakhala ndi maganizo oti tizipanga chilima chimanga chambiri tizigulitsa pang'ono koma tikhale nacho kuti tizi- tizithandiza mukuvutika kwathu kupeza kupeza chinga- chimanga komanso tikhoza kuthandizika Tikasiya kukhulupirira ulimi wodalira mvula, tikhale ndi ulimi umene ungamakhaleko kangapo pa chaka kusiyana ndi kuti mwina tizilima miyezi itatu kudya miyezi 12. Pakadali pano, dziko la Malawi likuchilimika kuthana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizirapo njala ngakhale madera ena ambiri akupitirira kukumana ndi vutoli.
magulu a zikhalidwe zosiyanasiyana mdziko muno awapempha kugwiritsa ntchito miyambo yomwe amakhala nayo yokondwerera zikhalidwe zawo pofalitsa uthenga othana ndi nkhanza kwa amayi komanso atsikana mmodzi mwa akuluakulu a bungwe lomenyera ufulu wa achinyamata la pamoza Tigawanisane Youth Organization Gomezani Mhango ndiye wapereka pempholi pothirirapo ndemanga pa momwe ntchito yofikira anthu mdziko muno ndi uthenga olimbikitsa kuthetsa nkhanza kwa amayi komanso atsikana ikupititsidwira patsogolo zambiri mu lipoti ili lomwe walemba ndi benjamin nyirenda Mhango wauza Mzati kuti miyambo yaikulu yomwe magulu a zikhalidwe zosiyanasiyana mdziko muno amakhala nayo monga Mulakho wa Alomwe, Umthetho komanso mwambo wa Kulamba mwa ina, imakhala ndi anthu ochuluka omwe amabwera kuzakhala nawo pa miyamboyi ndipo ili nkuthekera kofikira anthu ochuluka ndi mauthenga olimbikitsa kuthetsa nkhanza kwa azimayi komanso atsikana ngati maguluwa angamabweretse mauthengawa ku miyamboyi. Iye wati kugwiritsa ntchito miyamboyi popereka mauthengawa kukhonza kuthandiza dziko lino kuchepetsa mchitidwe wochitira nkhanza amayi komanso atsikana omwe ukukula kamba kolephera kufikira anthu ambiri mdziko muno ndi mauthengawa. Iye watinso ntchito yofuna kuchepetsanso mchitidwe wogonana pakati pa achinyamata komanso uchembere wabwino ikhonza kupitanso patsogolo pogwiritsa ntchito miyamboyi kupereka mauthengawa. Apa iye wapempha boma komanso mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuti akathe kufikira mafumu komanso atsogoleri a magulu a zikhalidwe zosiyanasiyanazi pofuna kugwirana nawo manja popititsa patsogolo ntchito yofalitsa mauthengawa. Mu zochitika zimenezi mumakhala anthu ambiri. anthu amenewa akafikirika ndi, ndi mauthenga osiyanasiyana okhuza kuchepesa nkhaza pakati pa amayi komanso abambo olo kapena kulimbikitsa ah, nkhani za sukulu pakati pa atsikana zimatha kuthandizira chifukwa chonena kuti pena mauthengawa samatha kufikira anthu ambiri Mawu ake, katswiri olankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana Lucky Mbewe wati Mabungwe osiyanasiyana omenyera maufulu m'dziko lino akuyenera kugwiritsa ntchito miyamboyi pofuna kufikira anthu ambiri m'dziko lino pa za maufulu osiyanasiyana kuphatikizapo maufulu a azimayi komanso a atsikana. Iye watinso mafumu komanso adindo osiyanasiyana m'dziko lino akuyenera kuonetsetsa kuti anthu m'madera awo akufikiridwa ndi mauthengawa. Ndi kofunika kwambiri kugwiritsa ntchito mwayi umenewu kufikira adindo ngati amenewawa. ndi uthenga umene tili nawo wothandiza kuti upititse patsogolo masomphenya olimbikitsa ndi kuteteza ufulu wa chibadwidwe Mabungwe osiyanasiyana m'dziko lino mogwirizana ndi boma akhala akulimbikitsa ntchito yofuna kuthana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa amayi komanso atsikana kudzera m'mauthenga osiyanasiyana. M'malo mwa Mzati, ku Lilongwe, ndine Benjamin Kafirangachi Nyirenda.
anthu m'boma la Thyolo omwe akupindula ndi ndondomeko ya mbwezera chilengedwe ayamikira upangiri omwe akulandira kuchokera ku bungwe la comsip pa nkhani ya kufunikira kokhala m'magulu osungitsa ndi kubwereketsa ndalama kapena kuti village savings and loans vsl Modzi mwa anthu omwe akupindula ndi ndondomekoyi kuchokera kudera la Namireme a Ethel Balani anena ndiwo anena izi kwa mfumu yaikulu Mchiramwera mkati mwa maphunziro a masiku asanu omwe a Comsip anawapatsa kudzera ku khonsolo ya m'bomalo. Innocent Mutipe ali ndi lipoti. malingana ndi abalani ati maphunzirowa awathandizira kutukuka pa umoyo wawo kamba koti ndalama zomwe amalandira ku ndondomeko ya mbwezera chilengedwe azisungisa komanso kumabwerekesana ku gulu kuti zichuluke ndi kuzawapindulira mochuluka pa nthawi yozagawana tingofuna tithokoze amene akupanga programu ino ya Comsip kuti ichichi ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa ambiri ana- akuvutika makomo mukusowa thandizo komano chifukwa chakubwera kwa Comsip yapangisa kuti anthu apeze thandizo monga nthawi ino ya njala anthu ambiri akusowa chokudya makomo koma chifukwa ti akugwira ntchito iyi ngakhale kali- kakali kochepa komano ndi dongosolo kuti ndalama imene itha kuwathandiza mawanja awo ndipo polankhulapo mlangizi wa bungwe la comsip kuderalo afeda jusa ati bungwe lawo lachiona chofunikira kupereka maphunzirowa pofuna kuzindikiritsa anthuwa zakufunikira kusunga ndalama ndi kuzapangira zitukuko zikuluzikulu zomwe amakhumba mmoyo wawo ngati tikuwaphunzitsa anthu ku nkhani yokhudza yosunga ndala kusunga ndalama kusunga ndalama imapangisa zoti anthu azikhala ndi maganizo oona zoti azisunga pa ndalama ina iliyonse yomwe apeza akhale ndi khalidwe loti akwanise kusunga ndalama pa ndalama iliyonse yochepa yambiri azikhala ndi mkhalidwe oti umenewo m'mawu ake mkulu wa ofesi yoona za chitukuko ku khonsolo ya mbomalo a joseph banda ati maphunzirowa ndi gawo limodzi la nsanamira yomwe ikuthandizira kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko m'boma la thyolo motsatira masomphenya a dziko lino a malawi 2063 uh, anthu a mbwezera chilengedwe kuti kusunga ndalama chinthu chofunika kwambiri chifukwa uh, zathandizira kuti akhale wozidalira mukudziwa inu kuti ndalama mwina imene amalandira imakhala yochepa pachifukwa ichichi akamasunga kumagulu a banki khonde zipangisa kuti apeze kotsamira kuti akapeze ngongole kapena ngati pali mavuto ena akukhoma adzidzidzi apita akathandizire mavuto amene apezeka pa- pa- pakhomawo pa tsiku ndi tsiku monganso mukudziwa kuti mwina panopa kuli njala anthu aku- akuthandizika kuzera magulu akusunga ndi kubwereketsa ndalama boma la malawi kudzera m'makhonsolo ake onse likugwira ntchito za mbwezera chilengedwe kapena kuti climate smart enhanced public works program yomwe likugwira ndi thandizo la ndalama lochokera ku multi donor trust fund kudzera ku national local government finance committee nlg fc m'malo mwa mzati ndine innocent mutipe boma alipempha kuti lionjezere ndalama zomwe limapereka kwa anthu omwe akugwira ntchito yoteteza ndi kusamalira zachilengedwe ku madera akumidzi pempholi laperekedwa ndi ena mwa anthu okhala m'boma la mulanje omwe akugwira ntchitoyi omwe mwa zina akupanga akalozera pofuna kuteteza nthaka kuti isakokoloke ati ndalama yomwe amalandira ndi yochepa potengera ndi momwe zinthu zadulira crispin zimbiri walemba ripoti ili ngati njira imodzi yofuna kuchepesa mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo boma linakhazikitsa ntchito ya mbwezera chilengedwe yomwe imagwiridwa ndi anthu akumadera posamalira ndi kuteteza za chilengedwe komanso nthaka kuti isakokoloke Malinga ndi a Ramson Mango omwe akugwira nawo ntchitoyi ku gulu la Kazembe Catchment kwa mfumu yaikulu Mkanda m'boma la Mulanje ayamikira khonsolo ya m'bomali komanso boma la Malawi pokhazikitsa ntchitoyi ponena kuti ikuthandiza kubwenzeretsa mchimake zachilengedwe zomwe zinaonongeka. ntchito zimene tikugwirako kuli ntchito ziwiri ntchito yoyamba ndikupanga milambala imene imatithandizira kuti munda nthaka isakokoloke komanso madzi asayende mwachisawawa komanso imatithandizira kuti mulimi amene akulima munda umene tayika milambala mizera yake ime mwa ndondomeko kuti azikwanisa kukolola zokolola zambiri ntchito yachiwiri ndi kupanga ma check dam kapena kuti madonga ang'onoang'ono amene amakwanisa kuchepesa spidi ya madzi komanso amakwanisa kukola dothi lonse limene likubwera kuti likukokoloka ndi madzi amene akuthamanga tikatero pakupita pa nthawi madzi amene aja akapita nthaka ija imazasala pamene pajapo pamazakwiririka ndi kusandukanso munda ife nkumalima izi zikuthandiza kwambiri chifukwa pamene tikukamba nkhani ya, chi- ya nthaka nthaka ndi gawo limodzi la chilengedwe pamenenso tikukamba pa nkhani ya minda ndi imodzinso mwa chilengedwe ndeno zinthu zimenezizi zawonongeka kwambiri sono ife tikubwezeretsa zonongekazo kupyolera kwa anzathu amene akutithangatira kutipasa kuti tizigwira ngati ganyu komanso tikubwezeretsa zachilengedwe zimenezi mafumu athanga limodzi omwenso nawo akugwira ntchitoyi pa catchment ya nakuzale kwa mfumu yayikulu tombondiya mbomali ati boma likuyenera kuonjezera anthu ogwira ntchitoyi kuonjezera nthawi yogwirira ntchitoyi komanso kuonjezera ndalama zomwe anthu amalandira ponena kuti zinthu mdziko muno zinakwera mtengo ineyo mawu anga oyamba ndingothokoza boma khonsolo ya mulanje kupanga project imeneyi yambwezera chilengedwe ndikupempha kuti project imeneyi isa- isa- i- isaime ipitirire komanso kumbali ya malipiro anthu ndi- akagwiragwira ntchito pamakhala distance yayitali anthu sanalipire ndalama ndiye ndi pempho langa monga ngati phase imene tapita ifeyi anthu anamaliza july august september ndimene anthu anayamba mapayments ndikumalandira ndalama ndi zimenezo zimakhala ngati anthu aja zikuwafoke misambo komanso kumbali ya zipangizo mmene tikugwira ntchito tikupempha kuti zipangizozo atitumizire zikhale zokwanira komanso wa- dera ili ndi lalikulu tikupempha kuti antchito atawonjezera cholinga kuti tikamamaliza phase iyi chaka chinocho tipange cover mu zinthu zambiri kuzala mitengo kupanga akalozera kukumba ngalande zosungira madzi ndi zina mwa ntchito zomwe anthu akugwira pansi pa ndondomekoyi yomwe ikutchulidwa kuti climate smart enhanced public Works Project pa Chingerezi ndipo ikuchitika ndi thandizo la ndalama kuchokera ku nthambi ya National Local Government Finance Committee yomwe ili pansi pa unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumadera akumidzi. Ndine Crispin Dzimbiri m'malo mwa Mzati. kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanitsatani pano pa mzati onani kaye zotsatirazi

takulandiraninso ndipo kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanitsatani pano pa mzati ndipo okupatsirani nkhanizi ndine kirion masiya popitiriza ndi nkhanizi bungwe la anthu ogula katundu la consumers association of malawi cama lapempha unduna wa zamalonda kukhazikitsa kafukufuku pa zomwe kampani ya Illovo yachita pokweza mitengo ya shuga m'dziko muno. Mkulu wa bungweli John Kapito wapemphanso bungwe la Competition and Fair Trading Commission kuchita kafukufuku pa nkhaniyi. Modesta Muyaya walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Halima Sangala. posachedwa apa kampani yopanga ndi kugulitsa shuga ya Illovo inalengeza kuti kuyambira pa 1 mwezi uno Mitengo ya shuga wa brown olemera kilogalamu imodzi wakwera kuchoka pa K2,300 kufika pa K2,600. Pakadali pano, bungwe la ogula la Cama lati silikugwirizana ndi zomwe zachitikazi popeza kampani ya Illovo sinafotokoze zifukwa zake.
Pamene palibe kalata lina lililonse olo pempho kuchokera ku Ministry of Trade kuwafotokozera a Malawi kunena kuti shuga akwera mtengo motere, ah, kuzera ndi ndi a illovo omwewonso onse kupanga limodzi ndi kuti mtengo umenewo ndi wachinyengo malingana ndi malamulo amene tili nawo mdziko muno ndipo mpofunika kuti bungwe la competition and fair trade commission ah, ndiponso mogwirizana ndi aku ministry of trade atafufuza kuti nchiyani chifukwa choti anthu amenewawa sanayenera kukweza mitengo yawoyi ah, po- po- popanda kusatira malamulo a mdziko polankhulapo mneneri mu unduna wa zamalonda ndi mafakitale peter botha anati nkhaniyi akuyenera kuyankha ndi bungwe la undunawo lotchedwa competition and fair trading commission mawu ake mneneri ku bungwe la cftc innocent helema wati sanadziwitsidwe kuti illovo ikufuna kukweza mitengo ya shuga choncho achita kanthu pa nkhaniyi tadziwa tamvetsedwa zakukwera kwa shuga komanso cement eh, kuzera mmasamba a mchezo makamaka facebook komanso ah, whatsapp Eh, pakadali pano eh, sitinawafikire makampani amenewa koma tiwafikira tiwalembera makalata kuti eh, ngati mbali imodzi yofuna kudziwa kuti kwenikweni chimene chikuchitika pa nkhani ya mitengoyi ndi chani akweza eh, chifukwa chani
tsopano tione nkhani za umoyo chipatala chaching'ono cha magomero ku thondwe mboma la zomba ati chikulephera kuthandiza amayi kubereka moyenera kamba ka vuto lakusowa kwa zipangizo monga mabedi ndi mankhwala woyang'anira chipatalachi sister juliana kunkeyani ati chipatalachi chomwe chimathandizira amayi pafupifupi 7 kubadwitsana pa tsiku chikudutsa m'mavuto azachuma zomwe zikuyika chiopsezo Amayi oyembekezera omwe akuti enanso akumabadwitsa ana pansi. Evans Matola walemba lipoti ili. Woyang'anira chipatala cha Mission cha Magomero chomwe chili ku Thondwe m'boma la Zomba, Sister Juliana Kunkeyani ati akhala akukumana ndi mavuto osowa mankhwala komanso malo ndi zipangizo zothandizira amayi kubereka pa chipatalachi mwa zina. Sister Kunkeyani ati kutsatira izi ndi chifukwa chake anapempha thandizo la mankhwala ku banki ya National kuti iwagwire dzanja ku mavuto awo. Thandizo limeneli lithandiza kwambiri mu njira zosiyanasiyana chifukwa ifeyo timafunitsitsa mtima wathu wonse kuthandiza mapeshenti athu ndipo mapeshenti amati akabwera kunoko amapezeka kuti ambiri sakuti akulephera kulipira. no- mankhwala amene ngakhale malifero amene ndi ife koma timafuna kuwathandiza anthu kuti tili nawo komano timale kuti kulephera kuti kodi tipeze ndalama zoti tikagule mankhwala okwanira tiathandize mapeshentiwo zimatikanika khetu ndifuna kwabwino ndi thandizo ili labwera pa nthawi yake ndipo ife Polankhula mkulu oyang'anira centre ya banki ku Zomba Tawina Malata adapereka thandizo la mankhwala ndi zipangizo zina za ndalama zokwana K3.9 million popeza banki imakhulupilira kuti anthu a thanzi ndi chiyambi cha dziko lochita bwino pa chuma.
Choyambilira tinasankha Magomero Hospital chifukwa chokuti a Magomero anatipeza. kutiuza kunena kuti ali ndi vuto loti alibe mankhwala so atabwera kuzatipempha kunena kuti amafunisisa kuti banki iwathandize kugula mankhwala amenewa ifenso titaonanso kuti ngati banki timapanga rely on people makastoma athu ndi anthu ndichifukwa chake tinachiona kuti chi- ndi chinthu cha nzeru kuti tibwere kuno tizapereke mankhwala amenewa chipatala cha magomero chinayamba mchaka cha 1947 ndipo chimafikira anthu oposa 35,000 ochokera m'mizi 59 ya ku chiradzulu ndi zomba ndipo chili pansi pa mpingo wa katolika wa magomero parish ndine evans matola m'malo mwa mzati kuno ku blantyre
ndipo mu nkhani za masewero yemwe anali wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya chitipa united gift nathaniel mkamanga wamwalira malingana ndi mlembi wamkulu wa timuyi watson kawange wati mkamanga wamwalira lachinayi sabata ino atangogwa pomwe anali ku chiwembe mu mzinda wa blantyre komwe amapanga maphunziro a caf b coaching kawange wati timu ya chitipa idzawakumbukira a mkamanga ngati mmodzi mwa anthu omwe akhala nthawi yayitali ku timuyi Kuthandizira timu ya Chitipa, a Kawange akuyankhula zambiri ndi Maureen Kanyondo. Ndi zoonadi kuti tataya wachiwiri kwa mphunzitsi wathu amene ali Gift Nathaniel Mkamanga amene wamwalira ku mzinda wa Blantyre komwe amapanga nawo maphunziro a caf b coaching license tizawakumbukira fa chakuti iwowo ndi mmodzi mwa makochi ochokera ku chitipa amene akhala ndi chitipa kwa nthawi yayitali akhala ndi chitipa kuyambira mchaka cha 2016 nde mu nthawi yonseyi akhala akuphunzira ukochi under makochi osiyanasiyana amene abwera ku timu imeneyi anayamba ku timu imeneyi mwina alibe pepa lina lililonse kufikira kwa lero kuti amakatenga caf b nde ife ngati chitipa zatiphinja kwambiri chifukwa choti timatha kuona kuti mwina tili ndi munthu woti tikumpanga mentor woti kutsogoloku azayitenge timu imeneyi panopa zonse sizinadziwike panopa chifukwa choti thupi lidakali ku college of medicine komwe tikudikira kuti postmortem ichitike kuti tidziwe kuti chenicheni chomwe chawapha a mr gift nathaniel mkamanga ndi chani koma tikakhala kuti ndi akubanja takhalirana pasi chonse tapanga ndondomeko mwina yamayendedwe kuti thupi liyenda bwanji kuchokera ku Blantyre kukafika ku Chitipa ndiye kuti mtundu wa Malawi tiudziwitsa kuti kodi maliro amenewa akhala oyika liti.
ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake Unduna wa maboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe wadzudzula nthambi ndi maunduna ena posapereka mphamvu ku makhonsolo. Boma alipempha kuti liwonjezere ndalama zomwe limapereka kwa anthu ogwira ntchito yoteteza ndi kusamalira zachilengedwe ku madera akumidzi. Ndipo yemwe anali wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya Chitipa United, Gift Nathaniel Mkamanga, wamwalira. kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi komanso zina zochuluka pa tsamba lathu la mchezo la mzati radio and tv ndimakupatsirani nkhanizi ndine kilion masiya mwakoma nonse
pamene sukulu zikutsegulidwa posachedwapa makolo komanso eni sukulu